Takulandirani pano pa Malawi Live Today. se chigawo chino cha kumamawa this is comrade ntanyiwa pa limpopo fm kuchokera mkatikati mwa mzinda uja wa lilongwe choyamba amalawi ndikufuna ndithokoze mavenda nonse a mzinda uja wa lilongwe chifukwa cha kugwirizana kwanu kumene munapanga zulo komano ndiyankhulanso mawu awiri atatu tifuna tiziyendera limodzi tikufuna tiziyendera limodzi pamene pali pabwinopo tikuyenereka kuyamika pamene sipali bwino tikuyenereka kukonza ndi zimene tikufuna zabwino tiyamikire pamene panalakwika polakwika tipakonze mavuto amene ali mdziko la malawi ndi mavuto o- o- ochuluka kwambiri muli mavuto ochuluka kwambiri ndenu mavenda tikhala pansi tikambirana kuti kodi mavuto amenewa a comrade ntanyiwa ndifeyo mavenda aku blantyre ndife mavenda aku lilongwe ndife mavenda aku mzuzu ndife mavenda aku zomba ndife mavenda aku mangochi tipanga bwanji kuti tikonze mavutowa nde mavenda nonse machairman nonse amavenda mukuyenereka kupeza nambala ya limpopo fm kuti tikambirane tikufuna tipulumutse dziko mavenda ndi limpopo fm tikufuna tipulumutse dziko tiyendere limodzi azipani akupanga zawo za chipani uko ife a limpopo fm ndi mavenda ndi anthu ena akufuna kwabwino tikufuna tipulumutse dziko tayimba nyimbo kwa nthawi yayitali woyenda ndi lupanga lupanga lake ndi limene lizamupweteke analowera mademo ndiponso nthawiso ikakwana atu, atulukiraso mademo omwewo this is comrade Ntanyiwa on Limpopo F

Tikamanena kunena kuti mcp ndi chipani cha bodza anthu amaona ngati ti tikunama. Mwaliona bodza limene amaliswa a Sosten Gwengwe, boma limene amaliswa, bodza limene amaliswa dzulo a Richard Mphepo, a Richard. Ch- sorry a richard mphepo ayi osati a richard mphepo koma a richard chimwendo a richard chimwendo mwaona mabodza amene amanena akuti iwowo atenga forex boma limene likudandaula kunena kuti mu dziko mulibe forex iwo akayitenga kuti mukatenga forex imene munayiba imene ili kunyumba kwanu ndimene mufuna muzapasa amwenye maboza sizichitika tikuwerengeratu dzuwa likamalowa tikufuna tione mabelo mwanena kuti anthu azikagula modula mochipacha zitheka zitheka amwenyewo machainiziwo iwowo ngati anakagula belo imene akuichaja 1 million ngati iwowo anakaigula 700000 do you think angalole kuibweretsa pa pa 500,000 chifukwa chonoti nduna yalamula ndalama zinazo atabweze ndi ndani amalawi boma lilibe forex nde wina kuti ife titenga forex tikupasani boma lomwelo latiuza kunena kuti tili ndi mavuto a forex lero boma lomwelo likatiuze lozonoti liyapasa mavenda liyapasa amwenye ma china ma us dollars atenga kuti ndi pamene mungaziwe kuti boma ili ndi la manjanjawidi makathyali anthu okuba asizina mtoli nde amalawi chifukwa chonena kuti zisankho zimene zili zokonzekera ma mp zomwe zikuchitika m'madera ndizomvetsa chisoni kunena kuti chigawo cha kunkhotakota anthu sakumufuna skefa chimoto chigawo cha kunkhotakota kwa mwadzama anthu sakumfuna skefa chimoto mpaka zisankho zaimisidwa chifukwa anthu akumufuna munthu wina kuderako sakumufuna skefa chimoto Zimene zapangisa a mcp ndi a Chakwera kuimisa chisankho kuti aone kaye kuti apanga bwanji. Iwowo akufuna Skeffa Chimoto kuti akhale owina koma anthu akuderako sakumfuna Skeffa Chimotoyo. Mwaiona game ndi chifukwa chake tikunena kuti ma MP ambiri. musamalire kwambiri musaone ngati ma mp mupita pa tikiti ya chipani pa tikiti ya chipani pakhala povuta kuti mupite chimodzimodzi ma mp amene akukanidwa ku dpp akukanidwa kuti apange nawo ma primaries Ma MP amenewa akakaimira independent ndi amene akawine. Ma MP amene ife eni ake a chipani tikuwafuna kuti aimirire, believe me akuluakulu a chipani, anthu sakawina. Ndipo muzadabwa kunena kuti munthu mwina ndi wamkulu wa ku chipani koma wawina, waluza u, u, u MP. chifukwa anthutu tsopano achenjera akuona khalidwe la munthu akuona kunena kuti awa takhala nawotu zaka 25 awatu takhala nawo zaka 24 atipangira chani nde anthu akuona zimenezo be careful zipani zonse zotsutsa boma ngakhale chipani cholamula ndi izi zikuchitika ku nkhotakota ku nkhotakota akutitu skeffa chimoto sakumufuna kumenekoko kuli munthu amene akumufuna choncho ku lilongwe dera la lilongwe ccp kumenekonso kwavuta achipani akufuna amayi vera kamtukule sakufuna Lunguzi. Lero anthu akuderako akumfuna Lunguzi kuti ngati kuno tiyike MP olo akaluze chisankho akamakapikisana ndi ma MP a zipani zina koma ifeyo wathu wa mcp tikumfuna ndi is it Lilian or Liana Lunguzi.

Musawanamize a Malawi kunena kuti iyayi wawina ndi Chakwera pamene Chakwera sanawine. Muzaiona, muzaiona. Komanso inuyo ayinake a ku chipani cha mcp nkhani iyi ndikuitulusa ndikufuna mudziwe. mukamayenda muzidziwa a richard chimwendo banda akugwiritsa ntchito charles kapinga amene ali personal assistant wawo mundimvetse bwinobwino a richard chimwendo banda chifukwa chonena kuti iwo panopa asanduka shasha komatu dzulo ushasha unatha unatha ushasha ndiye ndikuti a richard chimwendo banda chimene akupanga akugwiritsa ntchito personal assistant wawo kumapita ndikumakapanga sponsor anthu amene akupikisana ndi azidani ake mwachitsanzo ku dowa a charles chapinga amapita ndi 10 miliyoni every week ndikumakamthandiza mp amene amapikisana ndi mp wina kumeneko lero tikunena pano ku dowa ku dera lina limene ndangoliyiwala dzina lake amene wawina zisankho kumenekoko ndi mng'ono wawo wa a charles khombeni a charles khombeni aja anapereka contract kwa a richard chimwendo banda ku central medical stores yoperekera mankhwala mu zipatala mng'ono wawo ndi amene wawina kumene koko mng'ono wawo wa a charles khombeni ndi amene wawina zisankho charles kapinga amene ali personal assistant wa chimwendo ndi amene amachita funding choncho madera awa zayamba kalenso kuchitika ndisati madera koma nditchule mayina a anthu anthu awa nawonso ali pampeni aliyense amene amadana ndi achimwendo amene ali ku mcp muli pa mavuto aakulu kumeneku kuli achayima banda dera lawo charles kapinga akupitanso ndikumakapanga funding kuti achaima banda aluze awine munthu amene akumpangira funding achimwendo banda

ndipo achimwendo anapanga propaganda kuwanamiza anthu kunena kuti achithyola si aku kasungu cholinga akuti akufuna athane ndi achithyola mundali asosteni gwengwe aja amayankhula dzulo aja ndi mdani wa achimwendo koma a- achimwendowo akakumana ndi agwengwe kuonesera pamaso pawo ngati akuwakonda a ezekiel ching'oma inu amene muli anduna ya polisi mnzanu akukumenyani ya pansi ali ndi anthu ake amene akufuna ayime kumaderako a mike bango a jessica kabwila limpopo ndi comrade ntanyiwa nkhondo iyo ku mcp amalawi munthu akachita chabwino tikuyenereka kuti timuyamikire munthu akachita chabwino lerolo ndikufuna ndiyamikire amayi joyce Banda mundimvese amalawi amai joyce banda asiya ntchito zawo zonse kaya kusuka mapoto mnyumba mwawo kaya kucheza ndi ana awo kucheza ndi amuna awo kupita kukaona zizukulu zawo kupita kaya kukaona ndani asiya zonse asiya zonse munthu wa mayi chifukwa cha mawu aja amayankhula a Network amayi Joyce Banda achoka mdziko la Malawi kaya anthu samafuna kuti ayende iwowo mwachinununu asadziwe koma ineyo ndiyankhula chifukwa cha zabwino zimene iwo akuzichita amayi Joyce Banda achoka mdziko la Malawi chifukwa cha matuvi a munthu wina amene wapanga koma mayi chifukwa ndi mulera khungu waona kuti aa zinthu sizili bwino wachoka mdziko la malawi wapita kukakumana ndi mapurezidenti opuma a maiko ena kukapempha kukagwada kunena kuti pepani dziko la malawi anthu akuvutika forex mdziko mulibe ndithandizeni ngati ndikotheka ngongole zimene dziko la malawi linatenga ndabwera kuno ine ngati former president wa dziko la malawi dziko lawonongeka alipoyu waliwononga mayi joyce banda anali ku Sierra Leone kokapempha kukhululukidwa ngongole ndi cholinga ngati tingakhululukidwe zochepazo mwina tipeze forex dziko liyende bwino. Amayi Joyce Banda ndofuna ndikuyamikireni. Mkati mwa kukuyamikiranimu ndilinso ndi uthenga wanu, uthenga umene andipasa Amalawi. akunena kuti amayi joyce banda pangani chotheka mudzichepetse mukakumane ndi adadi inuyo mukakakumana ndi adadi amalawi azikutchani inu amayi nde kuti amayi ndi adadi akumana tikufuna mu dziko la malawi azilera khungwa kodi amalawi bwanji tingomtenganso bakili muluzi angokhala nawonso ku chisankhoku olo asakhale pa ballot paper koma akhalebe mgulu la mapurezidenti chifukwa lafikira dzikoli tatiye tingomtenganso cheya kaya a peter mutharika azawina mogwirizana ndi amayi joyce banda mogwirizana ndi atupere acheyawa mogwirizana ndi enoki chihana acheyawa azangokhala nawo mugulu lothandizira kuyendetsa dziko zokalambazi tizitenge tizicheka tikufuna ife ndi network tikufuna mafuta acheya imeneyo mukaimva bwanji pampandopo alikomwa mwanayo tandisiya ndiz- tandisiya ndizidyerera ukalamba wangawo inuti ukalamba umenewo ukalamba umenewo sizitheka ukalamba umenewo a Bakili ukalamba umenewo gemu yake siigwira ana tikuvutika inu mulipo azikuluakulu ndefe tikukakamizana chifukwa tikuona kuthekera mwa inuyo. Uthenga wanga wopita kwa Amai Jo- Amai Joyce Banda anapitanso ku Nigeria kukakumananso ndi Obasanjo. Nkhani yake mutikhululukire keteni tambala tinakutengerani ka mzimayi inu ameneyo. Ambuye azikudalitsani Amai Joyce Banda kumene muliko. Uthenga wanga kum'mamawa kuno ndi uwu ineyo ndikudziwa ineyo ndikudziwa olo inuyo kaya mwandibisira kaya mwabisa koma ineyo ndikudziwa amayi joyce banda ndikuyankhula pano chigawo cha kum'mamawa amayi joyce banda ali mdziko lija la south africa kukomana ndi president ramaphosa mai joyce banda uthenga umene andipasa amalawi amene akukhala ku south africa akuti mukamakambirana za ngongole ndi zinthu zina ndi purezidenti wa dziko lino mumupempheko kuti amalawi akuzunzika pano wani randi yafika kale ku 300 320 wani randi kodi tikamafika malichi randi ikhala chani nchifukwa chake mukuwaona amalawi ambiri akubwera opanda mapasipoti akukhala opanda mapepala nde akupempha kunena kuti apemphereni amalawi amayi joyce banda kunena kuti ti Amalawi akuzuzika aloleni azikhala mu ziko la Malawi. Okhawo amene samasatira malamulo a dziko lino muzithana nawo koma Iwo amene akufuna kugwira ntchito aku asatire malamulo anu aloleni athandizeni apaseni ma asilamu. ngati ndikotheka apaseni ma working permit olo working permit-yo atati azachaja amalawi kaya azachaja 3000 rand kaya azachaja 5000 rand kaya azachaja 7000 kaya azachaja 10000 koma akupempha kunena kuti amayi ngati ndikotheka mpempheni muuzeni ramaphosa kunena kuti anthu anga aku malawi apatseni ma working permit olo muwachaje ndalama zonena kuti azipereka koma akhale ndi working permit chifukwa ku malawi kulibe chabwino anthuwa asiyeni malawi akakhala bwino muzimuona mmodzi mmodzi yekha akunyamuka kumapita uthengawu amayi joyce banda muutenge pamene mukuchoka ku south africa kumapitanso ku maiko ina koma amayi network idi ndi yabwino network ndi yabwino amayitu akuyendera maiko 72 osati awatuma ndi chakwera ndisaone news ikulemba kunena kuti amayi joyce banda atumidwa ndi boma awa awa angonyamuka okha chifukwa cha mavuto amene akuwaona mdziko la malawi chifukwa cha mavuto amene akuona kudera kwawo kwa anthu aku zomba well done amayi apa nde tayamba kuyendera limodzi olo ineyo ndikutha kumva mkati mwa mtimamu kuti tseke tseke tseke amayi aja amene dzana ndimawazuzula lero apezeka tayamba kuyenda laini imodzi Ah, amayi ndiribenso chonena timafuna atsogoleri okumva pamene ndikumaliza programu yanga pa limpopo fm comrade ntanyiwa ndifuna ndimalize ndi nkhani imene ikuchitika kum'mawa kuno a president a dziko la malawi akunyamuka a chakweratu amenewo akunyamuka kupita ku parliament akuti akufuna kukayankha maboza amene anayika mu sona aja choncho akachoka kumeneko ndi mabo ndi kukayankhula za maboza a sona

ndiye ndikuti amalawi chigawo chino chakum'mawa a president a lazarus chakwera akupita kuja ku parliament kumene akufuna kukayankha sona yabo- yaboza ija akachoka kumeneko akhala akupita ku msika uja wa tsoka akuti ayenda pansi kupita ku msika wa tsoka ndi cho- ndi cholinga chonena kuti akapusise mavenda akanamize mavenda ndikufuna ndikuwuzeni mavenda nonse pasapezeke chairman wolandira ndalama kwa achakwera imeneyo ndiye sitheka chifukwa ndiyidziwa ndipo ndikuwululani palibe amene atayitanidwe ku state house ine osadziwa chifukwa zimene apangana kumeneko apangana zonena kuti atenge ndalama apase machairman akumsika nde mavenda nonse osalola mademonstration akupitirira mademonstration akupitirira nde chigawo chakum'mawa kuno akupita ku msika wa tsoka kuti akapusise mavenda kumenekoko ndipo ndifuna ndikupempheni chigawo cha kum'mawa kuno kunena kuti pa 28 february pa 28 february tili ndi mademonstration ku mangochi pa 28 february ifeyo mavenda tikhala ndi mademonstration whether someone like it or not palibe shop yosegula msika sukusegulidwa chimene tikufuna katundu mitengo ya katundu ya zinthu pano pasiti kuyenderanso yakaunjika yakaunjika ija tayiona kuti ationerera amalawi akusowa mafuta abwino akasamba akamvala kaunjika uja azioneka bwino kodi angovala kaunjika yekha m'mimba mulibe chokudya zioneka gemu taionera patali nde ife akumangochi ma demonstration pothandizana ndi akulilongwe aja tikufuna katundu wa mitengo ya zinthu atsike osati katundu wa chinthu chimodzi ndithokoze mavenda akulilongwe mwamenya nkhondo ya umphawi munthu sangayende maliseche tiyamikire koma pano tikufuna katundu wa chimanga atsike katundu wa mafuta ophikira atsike nafenso timafuna kumadya mafuta nafenso timafuna kumadya mafuta a, a, mafuta sitimakondwa kuma, kumapita pa pamene paphedwa ng'ombe nkumatenga mafuta a ng'ombe kuti tikakawirisa mundiwo zathu mumukhala mafuta nafenso tikufuna mafuta aja akule, akulembedwa sunfoil akulembedwa khamu kuti chani nafenso tikuwafuna amene aja nde ma demonstration aku mangochi pa 28 ndonena kuti katundu wa china china chilichonse utsike sitikusankhaso blantyre mukonzeke ndimanena ngati zocheza kuti comrade mtanyiwa akhala kupangisa ma demonstration nde kumangochi ma chairman tiimbirane foni tiuzane chochita ma demonstration ayamba ayamba sakuyimanso iyayi ali waponda pati comrade waponda pati mulungutu amapereka mulungu mulungu ukampempha amapereka ndeni kuti mangochi amene mukuyang'anira ma demonstration a ku mangochi tiimbirane foni tiuzane zochita inu aku blantyre lumikizanani kumeneko mutiuze tikufunanso tibwere kumeneko ku blantyre ma demonstration ku mzuzu Lighton Mangochi ndikukupasani ntchito imeneyi anthu mmaona ngati zamasewera ali mavenda akupangidwa sponsor ndi achipani palibe wachipani wawapatsa ndalama Ken Msonda Ken Msonda palibe wachipani wawapatsa ndalama tinakuwuzani kuti ma demonstration comrade Ntanyiwa akhala akupangisa mmaona ngati zaboza ku mzuzu a Lighton Mangochi pangani organize anthu mutiuze mukhazikise tsiku tikuthandizeni mademonstration pansewu ndili mmalawi muno mpaka ndionetsetse zonena kuti chakwera wachoka pa mpando mtima wanga uzaphwa amalawi asavutike ngati akutilamulira si munthu this is comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM ndikatero chigawo chakummawa ndapita